A chairde, míle buíochas go bhfuil sibh ag amharc ar an bhfíseán seo le Ciarán Mac Fheargusa, Óga Yoga. Tá sé ina acmhainn tacaíochta do na daoine sin atá ag eagrú grúpaí súgartha timpeall na tíre. Tá sé mar chuid de chlár cumhdaigh atá á forbairt ag Glór na nGael dar teideal Feidhmiú Grúpaí Súgartha. Agus ins an bhfíseán seo, beidh Ciarán ag taispeaint dúinn conas yoga a dhéanamh le linbh.
Sa dara físeán seo táimid chun díriú ar an tréimhse idir trí mhí agus bliain d'aois. Is tréimhse í seo ina mbíonns an-chuid forbairtí ar na scileanna luaile, agus céadfaí. Foghlaimíonn an leanbh conas a cheann a choinneáil in airde ar dtús agus ansin conas fanacht ina shuí. Foghlaimíonn sé conas lámhacán agus foghlaimíonn roinnt acu conas siúl freisin. Is féidir le Yoga cabhrú leis an leanbh a bheith aireach ar an timpeallacht ina bhfuil siad agus iad ag bogadh thart as a stuaim féin. Cruthaíonn sé seo bunchloch láidir le bheith ag léimt thart ag damhsa agus ag imirt spóirt agus iad níos sine. So anois táimid chun an beannú gréine a dhéanamh. So tá Líomó an Líomar agam anseo agus tá sé ag seasamh isteach le haghaidh mo pháiste féin. So nuair atá tú réidh, seas suas agus leis an anáil isteach, sín do leanbh suas san aer agus b'fhéidir ag lúbadh siar píosa beag. Leis an anáil amach, tóg do leanbh síos go héadrom ar an talamh. Crom síos, b'fhéidir tickle tickle tickle agus ag spraoi le do leanbh. Sin seas do chos dheas siar, hello ann, agus ansin do chos chlé siar ag déanamh an plank. Agus leis an chéad anáil amach eile, ag rolladh síos chun póigín a thabhairt do do leanbh. Sin leis an anáil amach, croch an tóin san aer, siúl na cosa amach, craith amach d'eireaball. Ansin tóg an cos dheas suas san aer agus ar ais idir na lámha. Agus arís ag spraoi le do leanbh ag iarraidh é nó í a choinneáil sásta. Ansin tóg an dá chos le chéile, crom síos arís, b'fhéidir tabhairt suathaireacht beag do na lámha, agus leis an anáil isteach agus an muinéal a choinneáil an muinéal sábháilte, anáil isteach suas, siar agus ar ais chuig do chroí. So sin an beannú gréine agus is féidir leat é sin a dhéanamh cúpla uair. Anois is féidir roinnt deasuithe seasta a dhéanamh freisin. So táimse chun mo chos chlé a thógáil siar, tá mé chun an glún a lúbadh, So tugaimse Cú Chulainn, laoch a dó a thugtar ar seo, so Cú Chulainn domsa. Tá mé chun mo lámh eile a shíneadh amach, ag seasamh go láidir, ag brú síos tríd na cos. Sin laoch na gréine, nó liú na gréine, sínim lámh suas agus siar, anáil amach ar ais agus déanaimid é sin ar an gcos eile. So ar dtús, Cú Chulainn, lámh amach, bos na lámh i dtreo na spéire agus ag lúbadh siar. So, i ndáiríre, is féidir tuilleadh brú a chur ort féin más mian leat. So, má tá tú ag iarraidh dúshlán bhreise, is féidir an leanbh a thógáil amach níos faide amach ó do chorp. Is féidir gogaireachtaí a dhéanamh. Ach braitheann sé sin ar fad i ndáiríre ar an áit a bhfuil tusa agus an méid dúshlán atá uait. Anois tá muid chun suathaireacht a thabhairt don leanbh. So arís tá Liamó, an Liam Mór anseo chun cabhrú linn. So ar dtús tá muid chun greim a fháil ar na cosa agus ciorcal a dhéanamh go héadrom. So go deas éasca ag déanamh ciorcal agus má chabhraíonn sé leat is féidir d'anáil a úsáid freisin so ag análú isteach agus ag análú amach. Ansin ag athrú an treo, isteach, agus ag análú amach. Anois táimid chun máirseáil nó siúl a dhéanamh so ag tógáil glúin amháin isteach go deas éasca agus an glúin eile. So ar an gcaoi seo cúpla uair eile isteach agus amach. Agus is féidir linn an dá ghlúin a thógáil isteach le chéile. agus amach, isteach agus amach. Anois ag díriú na gcos agus tugtar an treabhadh ar seo, so ag treabhadh na páirce, so ag tógáil na cosa suas i dtreo an cheann, anáil amach ar ais. Agus is féidir leis seo a bheith an-mhaith le haghaidh cnámh droma an pháiste nó an leanbh. Anois, beir greim ar na lámha agus ag creathadh amach na lámha go héasca. An-mhaith, agus ag spraoi le do leanbh chun í nó é a choinneáil sásta. Agus ansin táimid chun ciorcal a dhéanamh leis na lámha, so anáil isteach suas, anáil amach síos.

Anois táimid chun an meánlíne a thrasnú agus an ceann seo an-mhaith le haghaidh an ghaoth sa leanbh so má tá fadhb leis an ngaoth ag teacht anuas nó an ghaoth aníos nó coilic so le mo mhac fhéin bhí fadhb againn leis an gcoilic agus bhí orm é seo a dhéanamh leis gach lá so ag tógáil an uillinn go dtí an glúin so ag dul trasna an chorp ach caithfidh tú bheith an-séimh anseo. So agus uair amháin eile anáil amach and then an uilleann eile agus an glúin eile anáil amach anáil isteach ag oscailt an suas agus corp suas anáil isteach agus amach Agus chun críoch a chur leis an suathaireacht is maith liomsa na braoiníní báistí a dhéanamh. Trí uaire.